cɛ ani muso yɔrɔjanmɔgɔ ani yɔrɔ surumɔgɔ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ni alisilamiya ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen ye n'o ye alijinɛ kɔnɔdenw ka foli ye o ye foli min ye o de ye asalamu alekum warahmatullahi wabarakatuhu k'a jira aw la k'a fɔ an ye ɲɔgɔn sɔrɔ kura ye Sunna TV kun kan ka bɛn ni waati ye waati min n'o ye waati kɛrɛnkɛrɛnnen ye k'a jira aw la k'a fɔ an tun bɛ ka kuma fɛn min kan o de ye kuranɛ fusamantiya ye kuranɛ sura minnu bɛ yen ni fusamantiya kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw fɔra u la n'o sabatira ka bɔ alakira yɔrɔ salallahu aleyi wasalam an ka kuma tun bɛ olu kan o siratigɛ bolo ma an ka walanda y'an sɛnsɛn ka na se sura ma n'o bɛɛ lajɛlen b'o dɔn n'o ye suratu yasin ye suratu yasin an da sera fɛn caman ma a kɔnɔna na Kuma ɲɛbilala an ka karamɔgɔkɛ da sera fɛnw ma fɛn minnu n'o danganiya bɛ mɔgɔw yɔrɔ ka ɲɛsin sura in ma a da sera o ma a ye fɛn caman fɔ o la o tɛmɛnen kɔfɛ an ka karamɔgɔkɛ ka kuma kɔnɔna na a y'a jira k'a fɔ suratu yasin nin ye sura ye sura min ni alikuranɛ suran dɔ don wa makan suran don makan suranw bɛ dɔn ni fɛn minnu ye a y'a jira an na k'a fɔ sura in a kumana olu fɛn ninnu kan o la sa an bɛ kuma sɛmɛ an ka karamɔgɔkɛ la k'a jira a la k'a fɔ an bɛna kuma fɛn min kan bi ɔ a b'o lase an ma ɔ salamu alekum warahmatullahi wabarakatuhu wa alekum salam warahmatullahi wabarakatuhu ayiwa an bɛ ala subahanahu wataala tanu k'a waliɲumandɔn k'a barikada k'ala subahanahu wataala masa in deli a k'an fara kuranɛ dungew kan k'Alahu subahanahu wataala masa in deli a k'an dusukun nɔɔrɔ ni kuranɛ ye a k'an kɔrɔta ni kuranɛ ye a ka kuranɛ kɛ anw ma dalilu ye Ustaz Muhamadi i bɔra ka kuma ɲɛbila min kɛ an ka walanda in na ni o ye kuranɛ nɔɔrɔ n'an ko o kɛnɛ in Ayiwa tafsiri kɛnɛ tɛ kɔmi an bɛ tafsiri dɔn cogoya min na ni tafsiri ye ayiwa ka aya dɔ ta o k'a kɔrɔ walanwalan k'a tugu tugu ɲɔgɔn na ka taa an ka walanda in t'o ye o kɛnɛw fana olu sigilen bɛ Sunna TV kɛnɛ dɔw la nka walanda in ye min ye kuranɛ in an ko nɔɔrɔ de don Alahu subahanahu wataala a y'a mankutu ni o de ye i mana yɔrɔ o yɔrɔ ta ka se ka o faamuya ka taasi o la ka miiri o la i na walanda sɔrɔ min b'i dusukun nɔɔrɔ o tuma na an b'a lajɛ de sa an bɛ kuranɛ ɲɛw de lajɛ ka yɔrɔ dɔw tɔmɔ tɔmɔ an na ɲɔgɔn hakili jigin olu la k'an dusukun nɔɔrɔ ni o ye ɛɛ mun y'an se suratu yasin in ma an kun ye Ayiwa walanda in taabolo ɲɛsin fan dɔ ma o fana ye kuranɛ dɔnniya dɔ ye n'o ye kuranɛ aya n'a sura minnu bɛ yen ni fusamantiya kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ u la ka se ka ayiwa o kuma sɛnsɛnnen k'o lase silamɛw ma o sɛnsɛnnen n'an mana o min sɔrɔ sa o de ye kisɛ ye n'i mana o dan a bɛ falen ka kɛ falenfɛn ɲuman ye a b'i nafa nka fɛn o fɛn yɔrɔ o yɔrɔ ni kisɛ bɛ yen i bɛ t'a sɔrɔ faraw fana bɛ yen o tuma na fara ninnu waati dɔ la a bɛ ɲami maaw bolo an bɛ ayiwa olu fana bange nin baabu in na ko minnu bɛ fɔ k'a fɔ nin sura in nin fɔra a la nin b'a la a bɛ nin kɛ a tɛ nin kɛ olu fana dɔw bɛ yen minnu fɔra k'o yɛrɛkɛ k'a sɔrɔ lasili tɛ o la an ka diinɛ in dun sinsinnen bɛ fɛn min kan o ye daliluya de ye n'an bɛ fɛn fɛn kɛ k'a sɔrɔ daliluya de bɛ an bolo nka bisigiya diinɛ in sinsinnen tɛ o kan ne hakili la n'an y'a kɛ tan nɔ a bɛ kɛ tan nɔ a sinsinnen tɛ o kan inna dhanna la yughni min al-haqqi shay'a
kuranɛ fusamantiya walisa an ka baara kɛ ni a ye o kɔrɔ ye k'a fɔ k'a sinsinlen bɛ f'a ka sɔrɔ dalilu bɛ an bolo dalilu min n'o bɔra alakira yɔrɔ sallallahu alaihi wasallam k'a yira an na k'a fɔ ko kuranɛ nin sura in ni fusamantiya in bɛ a la kosɛbɛ n'o ma sabati baara tɛ kɛ ni a ye baara tɛ kɛ ni a ye ayiwa diinɛ in fana bɛɛ lajɛlen ye o de ye komi an bɛ nin baabu in de la o de kama an bɛ nin yɔrɔ in fɔ sabu nin baabu in na ayiwa maa dɔw ye baara kɛ n'u ka hakilina o tɛ sanze o ye kabini gale ko de ye ni maa min taara dɔnni bɔnna kun dɔ kan u b'a fɔ o ma ko yani ulumul hadith hadisa dɔnniya walima tɔgɔ kura min b'a la ko mustalahul hadith ayiwa k'a fɔ nin ye hadisa ye ayiwa fɛn fɛn maa nusiba ila nabi sallallahu alaihi wasallam fɛn min danbɛra ka taa alakira ma dɔw danbɛra ka taa alakira ma sallallahu alaihi wasallam kumakanw na ayiwa a bɛ fɔ a ma de hadisa ye nin lahala in na nka alakira ka kumakan tɛ n'u sera o baabu ninnu yɔrɔ la u bɛ lahala dɔ fɔ ayiwa an ka baabu in o n'o ka surun ɲɔgɔn na an bɛ ka taa taabolo min na n'o de ye maa dɔw ka fɛn dɔ fɔ k'a fɔ nin ala kira ka kumakan ye k'a sɔrɔ a ka kumakan tɛ ayiwa a dɔw fana u yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na de ala de bɛ ŋaniyaw dɔn k'a fɔ ko olu y'a kɛ ni ŋaniya ɲumanya de ye nka ŋaniya ɲumanya o tɛ fɛn ɲa nin yɔrɔ in na de fana an ka hakili to o de la kosɛbɛ wala hali ni ŋaniya ɲana ka fɛn da ala kira la a ma min fɔ a ma min fɔ o ye kɔlɔlɔba de ye Ŋaniya ɲumanya t'o la ni kuma ni maa min y'a fɔ ni kuma jɔlen na i b'a fɔ nin ye kuma ɲuman de ye walima i bɛ se k'a fɔ nin ye kuma ɲuman ye n'i taara kuranɛ ayaw lajɛ olu de b'a sinsin n'i taara ala kira hadisaw la olu b'a sinsin mɛ e ka sina k'a fɔ ko ala kira ko tan nɔ kɔmi dɔw ka farin o la sisan kosɛbɛ sisan yɛrɛ kɔni a baabu kɔni dɔw hakili la k'a fɔ ala ko kira ko kɔni o ye baabu de ye bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a fɔ k'a sɔrɔ fɛn min de don maa man kan ka harifu kelen ta a la fo k'a sɔrɔ danganiya de bɛ i bolo i b'a ye maa caman ka kumaw la hali n'u bɛ ka kuma an ka bamanankan ni fɛn ninnu i yɛrɛ b'a dɔn n'i ko i b'a fɔ arabukan na ka ban a bɛ sina ka lebu yɔrɔ in bɛɛ lajɛlen u b'a fɔ ko k'a bɛ kuranɛ kɔnɔ ko ala yɛrɛ ko kuranɛ kɔnɔ tan ko ala kira yɛrɛ ko i bɛ taa a sɔrɔ a tɛ kuranɛ yɛrɛ kɔnɔ ale
ale sigira kuma dɔ dɔrɔn ma b'a fɔ ten k'a bɛ kuranɛ kɔnɔ i b'o caman de hali ni fɛn min ye ala kira ka kuma ye a tɛ bɛn e k'a fɔ k'a fɔ k'o ye kuranɛ dɔ ye sabu hmm. bɛɛ lajɛlen ni u lahala de o tuma na o baabu in na hmm. i b'a ye musalawtigi ninnu u ye lahala dɔ fɔ hmm. ayiwa u ye cɛ dɔ ye ka lahala dɔ fɔ a tɔgɔ fɔ ko nuhu bun abi maryam al marwazi ayiwa kuma dɔ o yɛrɛkɛla maa minnu bɛ hadisa ɲɛɲini a yɛrɛkɛla fɛn min de don fana n'a ko fɔra yɔrɔ min na dɔrɔn maaw ka teli ka girin a kan nka maa minnu ye hadisa dɔnnibagaw ye n'u bɛ a kow fɛsɛfɛsɛ kɔmi sanu dɔnbagaw b'a fɛsɛfɛsɛ cogoya min na fɛn dɔ se bɛ a bɛ manamana kosɛbɛ nsira de don n'i y'a di an ɲɔgɔnna ma e k'a fɔ nin ye sanu ye i b'a fɔ nin kɔni sɔn ka kɛ sanu ye nka n'i taara di sanu dɔnbaga ŋana ma waati dɔ la hali a t'a bila mansin na a b'a fɔ nin t'a dɔ ye hadisa dɔnbaga ŋana dɔw fana bɛ yen u ye nin kuma in u y'a lajɛ ka munumunu nin bɔra yɔrɔ jumɛn f'u taara tɛgɛ dɔw cɛ aa karisa nin kuma in bɛ ka yɛrɛkɛ ko nin ala kira ka kumakan ye kuma suguya jumɛn de don ka kuranɛ suran ninnu ta kelen kelen kabini suratul fatiha ka taa suratul nasi k'a fɔ nin suran in na n'i ye nin kalan nin bi bi n'i ye nin kalan nin bɛ kɛ i ye ko olu fɔ fɔ nin cogoya in na a bɛɛ lajɛlen seli seli ta hali don an ye hadisa lasili yɛrɛ tɛ ale yɛrɛ de y'i sigi ka miiri ka ninnu dilan nin cogo bon kɔmi u y'a mɛn ko taara laban ale de la u taara ɲininka ko k'o ye nin bɔ yɔrɔ jumɛn sabu e nana ala kira sallallahu alayhi wasallam n'i y'a sɔrɔ karamɔgɔ min na o fɔ an ɲɛna o tuma an ka sira lajɛ e sira ka ɲi a ko ko karamɔgɔ ma nin fɔ ale ɲɛna ale ma nin ta yɔrɔ si ko ale kɔni y'a ye ayiwa ko sisan dɔnni bkun kan ko maaw y'u ɲɛsin yaani lamma ra'aytu annasa insarafu ila fiqhi abi hanifa wa maghazi ibn ishaq fawada'tu hadha alhadith hisba a ye fɛn jumɛn de fɔ a ko ko ale k'ale y'a lajɛ ayiwa sisan dɔn ɲini fanfɛla fɛ maaw bɛ ka yanka ni min ma k'o ye fikihu baabu ye abu hanifa ka fikihu kalandenw u bɛ taa ɲɔngiri karamɔgɔ kɔrɔ u cɛsirilen bɛ o de la ni karamɔgɔ min n'o bɛ na fikihu de lakalan kalandenw bɛ taa kooli o de la ayiwa ibn ishaq Fɛn min ye o ka siira n'o ye ala kira sallallahu alayhi wasallam ka ɲɛnamaya n'a ka kɛlɛw ayiwa kisaw lakali fana maaw fana ɲɛsinnen bɛ o ma nka fɛn min ye kuranɛ dɔnni ye maaw tɛ k'u ɲɛsin o ma ne fana ye nin labɛn mun kosɔn ayiwa k'o kɛ baraji ɲini sira ye mun kosɔn ka maaw ɲɛsin ka taa kuranɛ ale bolo k'a fɔ ale bɛ k'a kɛ ŋaniya ɲuman de kama mun kosɔn kalandenw n'u y'a mɛn e n'i nin sura in kalan nin b'i ye n'i nin sura in kalan nin bɛ kɛ i ye U n'u ɲɛsin kuranɛ la k'a sɔrɔ minnu sahara kuranɛ kalan na o bɛ wasa kɛ a ma fɛ k'a fɔ maa ka taa fɛn dilan i yɛrɛ o tuma dɔnnibaw o bɛ misala in fɔ o de kama nin baabu in na n'an y'a kuma fɔ k'a sɔrɔ bɔ e ko maa bɛ se ka kuranɛ fisamantiya fɔ ka se a dan na n'u ye fɛn fɛn fɔ a la i bɛ t'a sɔrɔ o b'a la walima min ka bon ka tɛmɛ nka yɔrɔ o yɔrɔ ne b'a fɔ k'a fɔ nin bɛ nin na ka sura tɔgɔ da ni dalilu t'a bolo dɔrɔn o tuma o bila bila o de y'a lase ayiwa suratu yasin fana yasin an y'a fɔ an ka sigi tɛmɛnen dɔ la ayiwa an ka jamana in ko ni yasin fɔ dɔrɔn a min bɛ caman dɔn ko min bɛ caman dɔn u b'a fɔ yasin kɔni ko y'a dɔn bɛ dɔn dɔn a la ale bɛ t'a sɔrɔ maa caman o so kɔnɔna la ya dɔw b'a bila ayiwa fɛn min na ka bɔ muru ni fɛnw na ayiwa yasin kɔnɔ ayiwa ko caman bɛ yen nɔ ayiwa u b'a fɔ k'a fɔ o bɛ yasin la walima yasin b'o kɛ an ko an bɛna segin ka taa olu dɔw ma nka mun kosɔn maaw ka sinsinfɛn sɔrɔ o de fana y'a sira ɲuman ye a ko minnu sinsinna maaw k'o dɔn o kɔfɛ an na segin ka taa ɲagasa ninnu ma olu gɛn fɛn sabatilen minnu kan an bɛ kuma an b'olu dɔn fɔlɔ la o la sisan kɔfɛ ɲaman minnu bɛ yen an ka se k'an yɛrɛ an ka se k'an yɛrɛ mabɔ o la an bɛ se ka mabɔ o la sabu an tɛ se k'o bɛɛ lajɛlen fɔ a bɛ se ka kɛ hali sini ayiwa dɔ fana bɛ na n'o ɲɔgɔnna o de ko na sa an k'an ka lajɛ sura in yɛrɛ an bɛ fɛn min kan mun de b'a kɔnɔ laɲini jumɛn bɛ sura laɲini bɛ sura in kɔnɔ bi sigi in na an na ɲɔgɔn hakili jigin o la an bɛ se k'o kɛ ayiwa jɔyɔrɔ dama dama ye a fɔlɔ fɔlɔ sura min n'an b'a kɔnɔ n'o ye suratu yasin ye a tɛ jate kuranɛ sura jamanjanw na a man jan kosɛbɛ nka kɔmi ayaw ka surun surun i b'a ye k'a fɔ ayaw ka ca sa fo aya bi segin ni saba nka sura min de don n'i ye jateminɛ kɛ kuranɛ ayaw gafew fanfɛla la a man ca kosɛbɛ a bɛɛ lajɛlen ye a filɛ nin ye n'i y'a jateminɛ a bɛ kɔmi o bɛ den saba fan fila fan fila fan fila la nka ayaw bɛ taa fo aya bi segin ani saba ayaw ka surun surun ɲɔgɔn na Makan suraw fana u ka ca u la kosɛbɛ ka surun surun ɲɔgɔn na o la yɔrɔ fɔlɔ ye in kun kan sura in kun kan nin ye kuma ɲɛbila ye jɔyɔrɔ ninnu sura in ayiwa an b'a tila ka taa tila yɔrɔ la an bɛ se k'a fɔ iftitahu sura n'o ye sura in a daminɛ ɛɛ sura in daminɛ n'i y'a jateminɛ Ayiwa k'a daminɛ aya fɔlɔ ninnu na ayiwa fo ka taa se i bɛ se k'a fɔ aya mugan ani segin ɲɔgɔn na aya mugan ni segin ɲɔgɔn na n'i ye olu lajɛ kumaw kɔni tugutugulen bɛ ɲɔgɔn na ayiwa sigiyɔrɔma sigiyɔrɔmaw la nka a bɛɛ bɛ munumunu fɛn min kan kosɛbɛ o ye ala kira salalahu alayihi wasalamu a ka cidenya nka a bɛ na n'a ye na cogo na cogo de fɛn bɛ se ka fɔ a la dɛ o ni saga kunba nka ala kira ka cidenya o n'i ye sura in daminɛ lajɛ a iftitahu yɔrɔ in ka taa se fo aya mugan ni segin ɲɔgɔn ma i b'a ye alaki sɔrɔ la sa a ka ci a n'a kun bɛ ni fɛn min ye a kun bɛ ni fɛn kɔmi an ko sɔrɔ to yasi a tɔgɔ de ye sɔrɔ to yasi a daminɛ na ni ya de ya walikɔrɔ ni hakɛ ye ɔ ni ya nin n'o fɔra ayiwa Kuranɛ dɔnbagaw fɛ dɔnbagaw fɛ nin fana ye ayiwa fɛn dɔw bɛ kuranɛ la a bɛ f'o ma ko al huruf al muqatta'a harifu ninnu kalan sira fɛ n'u bɛ tigɛ tigɛ ka bɔ ɲɔgɔn na harifu kelen kelen de bɛ kalan ya sin k'a sɔrɔ kuranɛ kalima tɔw la sigiri min b'a la i b'a fɔ o de la n'an ye bisimila i b'a fɔ bisimila Min sigirilen ye kasra o kasra ye nka nin na harifu bɛɛ bɛ kalan kelen kelen o de bɛ f'a ma ko al huruf al muqatta'a yasin o b'o la kɔmi hamim olu bɛ yen alif lam mim kɔmi dɔw ye kelen de ye nun ninnu bɛɛ lajɛlen kuranɛ suran dɔw daminɛ ye ninnu ye yasin ye o ɲɔgɔnna ye min al huruf al muqatta'a kɔmi y'a dama baabu ye an tɛna don o la kosɛbɛ a bɛ se ka ye tafsiri dɔw la n'u ye min daminɛ dɔrɔn u b'a fɔ allahu alam bi murad taara tafsiri jalalain lajɛ a dun mɔgɔw kumana ka laɲini min bɛ a la u ye jateminɛ kɛ kuma min bɛ na huruf muqatta'a ninnu kɔfɛ k'a fɔ nin bɛ ka kɔrili de kɛ ka taa kuranɛ lase ma k'a fɔ kuranɛ in ye arabukan de ye k'a fɔ kuranɛ in ayiwa arabukan de don arabukan fana ye harifu de o harifu ninnu de don nka ni muhamadu sallallahu alayhi wa sallam ale nana ni nin ye arabuw ka kuma dɔnso ma se ka na ni a ɲɔgɔnna ye u ma se ka na ni hali suran kelen ye ma se ka na ni suran tan ye o kɔrɔ ye k'a fɔ ko nin bɔra ala de yɔrɔ nka k'a bɛ kɔrili kɛ ka taa o de ma o y'a dama walan de ye nka n'i y'a lajɛ yan yɔrɔ in na sa harful muqatta'a in kɔfɛ kalili de nana wal qur'anil hakim ala y'a kali kuran la nin ye kodɔn kitabu ye nin kodɔn gafe a y'a kali kuran kuran ala ka kumakan ye kuranɛ Alahu subahanahu wataala a ka kumakan y'a mankutu ye, Ala y'a kali ni kuranɛ ye, ni kalili kɛra kalili bɛ kɛ fɛn dɔ de kan ka fɛn dɔ k'o fɔ k'o sɛmɛntiya k'o sabati k'o sabati o tuma na a kalila mun de kan ala kira sallallahu alayhi wa sallam a ka cidenya o de kama ko daminɛ in bɛ o ye suran in daminɛna ni harifu ye harifu min n'o ye harifu tigɛlen ka kalikan na o kɔfɛ ka tugu o la kalikan in kɔfɛ fɔlɔ ka na ni fɛn ye fɛn min n'a b'o sabati kalili bɛ kɛ fɛn min kan n'o ye n'i ko arabukan na al muqsamu alayhi kali bɛ kɛ fɛn min yɛrɛ fɛn min yɛrɛ kan o de sabu kali b'a bolo i t'a sɔrɔ qasamu yɛrɛ bɛ yen n'o kali almuqsamu bihi i bɛ kali fɛn min na o bɛ yen ayiwa anw kɔni anw danfɛnw a ma daga anw ye an k'an kali fɛn wɛrɛ la fo ala kelen pe ka kali ni ala subhanahu wa taala ye a tɔgɔ n'a mankutu kuran ye ala tɔgɔ ye kuran ye ala kuran ala subhanahu wa taala ka kumakan ye a ka mankutu o tuma na o ye alqasam ala k'i kali fɛn na fɛn min ayiwa n'a ye min da a y'i kali fɛn caman na kuran kɔnɔ ko wa shamsi wal fajri wa duha olu caman bɛ yen wa samai wa tariq wa samai zati alburuji nin bɛɛ lajɛlen ye kali de ye i filɛ ka waw min ye o ye waw alqasam ye o tuma na kali bɛ kɛ ni min ye Ala suhauna ala y'a kɛ kura de ye kali bɛ kɛ fɛn min kan ka fɛn min sinsin ali sa ale ye wala ali sa bi u bɛ fɛn wɛrɛ fara kan u bɛ se k'a fɔ ko a da to ala ka sa ala su ala a y'a kali min ka yan nɔ o ye jumɛn ye ala kɛra sɔrɔ sa ka cidenya ko innaka laminal mursalin innaka laminal mursalin k'a fɔ tiɲɛ tiɲɛ na tigitigi jaati jaati e ye ciden dɔ ye
nin de ye jɔyɔrɔ fɔlɔ ye n'i y'a lajɛ sura in daminɛ min bɛ na nin kɔfɛ ayiwa i b'a ye a bɛ nin yɔrɔ a b'o de walawala sa ɔ maaw y'a kunbɛn cogoya jumɛn na yala dɔw tɛmɛna wa min nana ni ale ta in ye ninnu y'a kunbɛn cogoya min na olu fana ye o ɲɔgɔn kuma ninnu fɔ wa i b'a ye olu de bɛ na fo a bɛ na don kisa dɔ la k'o lakali o kisa in a fɔra nin sura in kelen pe de la n'o ye ayiwa ala ye maa saba min ci ka taa dugu dɔ ma olu ka kibaruya olu bɛɛ lajɛlen bɛ na ayiwa nin sura la ala subhanahu wa taala ala kira sallallahu alayhi wa sallam a y'a kali k'a fɔ ko ciden dɔ don o kɔfɛ sa maa minnu banna nin ma k'a nkalontigiya ko muhamadu bunu abdulahi ko ala ka ciden tɛ k'an ma da a la a ye fɛn min fɔ nkalon de don olu ka lahala ala subhanahu wa taala a ye o lakali ale kɔni y'a jira ala y'a jira k'a fɔ ale ye minnu ci olu dɔ don a cira ko min fana kama a y'o fana de fɔ a cira ninnu de ma ko ka mun de kɛ ala ta ko jira u la k'u lasiran jangata ɲɛ litunzira qawman ma unzira abau ayiwa maa minnu de don Ciden ma na u fa ninnu ma minnu filɛ ɲɛnamaya la olu faw ciden ma na olu ma komi alakira nana ninnu ma cogoya min na o yɔrɔ la tafsiritigi dɔw b'a fɔ n'a ko abaa'u ni kuranɛ ye faw fɔ waati dɔ la a bɛ se ka kɛ fa minnu ni olu ka surun fa minnu n'olu ka surun n'o j dɔn u bɛ dan mɔkɛw la nka fɛn min ye tulomasama janw fo ka taa kɛ olu sigiyɔrɔma sigiyɔrɔma yɛlɛma yɛlɛma ninnu i bɛ taa sɔrɔ waati dɔ la a kan t'o ma nka waati dɔ la i bɛ taa sɔrɔ laɲini ye olu fana ye kan bɛ fa min yɔrɔ ka jan yɛrɛ yɔrɔ ka jan
alakira sallallahu alaihi wa salama a b'a fɔ Ibrahima alaihi salam k'a fa aa min kɔni bɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ Alahu subahana wataala de b'o dɔn hali danbefɛlaw minnu bɛ danbe dɔn a jirisun k'a fɔ alakira fa ye nin ye o fana fa ye nin ye o fana fa ye nin ye ayiwa bɛ taa se yɔrɔ dɔw ma tarikutigiw yɛrɛ b'a fɔ k'a fɔ yɔrɔ ninnu kɔni danganɛya tɛ olu la fiyewu, o tuma na alakira sallallahu alaihi wa salama ni Ibrahima cɛ min bɛ yen nɔ Alahu subahana wataala de b'o dɔn nka alakira tun b'a fɔ k'a fɔ k'a fa o la nin yɔrɔ in na litundira qawman ma undira abaa'uhum k'a fɔ u faw ciden ma na olu k'a kan bɛ u fa minnu ka surun n'o tɛ minnu tɛmɛna kɔrɔlen ninnu ayiwa cikan nana olu ma ko Ismail alaihi salam alakira a mɔkɛ jan tɛ kosɛbɛ Kurayisiw olu mɔkɛ jan de tɛ Ismail ye kosɛbɛ Ismail min ye Ibrahima denkɛ ye Ismail tun ye ala ka ciden de ye o kɔrɔ ye a ka laɲini tɛ mɔgɔ fa jan ye a ka laɲini tɛ o ye nka o tɛmɛnen kɔfɛ sa ninnu tun bɛ cikan minnu nana u b'o de kan nka u nana sira bila fo a laban na u y'a bila pewu alakira sallallahu alaihi wa salama ale nana minnu ma a bɛ ka kuranɛ kalan u ye olu faw ciden ma na a bɛ k'a fɔ u ɲɛna ayiwa ni min filɛ nin ye ni ala ye nin kɛ aw ka waati in na a bɛ komi ala ye ko de kɛ aw ye dɛ n'o ye ciden ka ci aw tile la nka o ko in fana o nafa bɛ sɔrɔ ni sira jumɛn ye n'aw tugura ciden nka ninnu ta kɛra o ye wa a bɛ ka maa minnu ka lahala fɔ olu ma sɔn dɛ olu ma sɔn u banna yɛrɛ de koyi ka muruti yɛrɛ k'a fɔ an ma sɔn ko ala ka ciden dɛ o hukumu kɔnɔna na u ye mankutujugu bɛɛ lajɛlen da a la alakira sallallahu alaihi wa salama a tun bɛ fɔ ale min ma Makan ko Muhamadu lamin Muhamadu dannamaa Nka a nana ala ka cikan ye min kɛ maaw cɛ ma maa minnu b'a fa dɔn u b'a ba dɔn u b'a ka jogo ɲuman dɔn u b'a ka lahala bɛɛ lajɛlen dɔn o tuma a nana ni fɛn min ye o n'olu ka taabolo u ka jamana sinsinnen bɛ fɛn min kan o tɛ kelen ye o k'a ma sɔn o dama yɛrɛ tɛ ko nkalontigɛla de ye waati dɔ b'a fɔ ko kɔrɔtɛtigi don waati dɔ b'a fɔ kɔni nin ye dɔnkilidala de ye waati dɔ la nin ye buguridala de ye nin bɛɛ lajɛlen fɔra a o tuma a ko ninnu kɔni ninnu ma sɔn ala subhanahu wa ta'ala a bɛ ka maa minnu banna u lahala bɛ cogoya jumɛn nin ko in ɲɛ fɛ ko de lakali laqad haqqal qawlu ala aktharihim ayiwa ninnu bɛ ban sira min kan ayiwa ko ala subhanahu wa ta'ala a ka kumakan kɔni sabatira ninnu ninnu bɛ ban sira in de kan koyi o tuma olu tɛna a ye o tɛna tiɲɛ in ye u tɛ tugu a kɔ fana u lahala bɛ cogoya min na ni tiɲɛ jɛman in tiɲɛ jɛlen in bɛ ka fɔ u ɲɛna nka a tɛ hali u yɔgɔyɔgɔ ka bɔ u ta kan u lahala ala subhanahu wa ta'ala a b'o de ma u bɛ kɔmi maa na u ban u ye lahalaya min na u ye lahala min na n'o ye kannagɛlɛya la ala a b'o fana de mankutu a ko inna fi a'naqihim aglalan fa hiya ila al-adhqani fa hum muqmahun a kɛra komi maa min yɛrɛ ayiwa nɛgɛjɔlɔkɔ o de bɛ o kan nɛgɛjɔlɔkɔ o de melekelen bɛ o la ni maa min tɛ a yɛrɛ ma ayiwa i tɛ se ka taa taafan na taafan min o ka di i ye a ko tuma ninnu b'o o lahala in de la o sirilen bɛ de o kan na o tuma o kunkolo jalen de don komi ni maa min n'a sirila dewu k'a siri
ni tiɲɛ in bɛɛ lajɛlen bangelen kɔfɛ taafan t'a la o tuma ninnu ka lahala bɛ kɔmi o cogoya in o tuma ni alakira sallallahu alayhi wasallam a mana fɛn fɛn fɔ ala ta in na ayiwa ninnu olu t'a minɛ kɔmi ni maa min sirilen bɛ dewu taafan tɛ a la n'a jirala o la k'a fɔ taafan ye nin de o bɛ se ka taa o tɛ se ka taa kɔmi ala subhanahu wa ta'ala y'a jira u bɛ lahala min na n'o ye kannagɛlɛya in ye o y'u bali fɛn jumɛn na o y'u bali ka se ka sira in o de kama ko wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fahum la yubsirun n ɲɛ tɛ fa aghshaynahum fahum la yubsirun donc a bɛ kɔmi nin ye ayiwa jɔyɔrɔ fɔlɔ inchallah kɔmi waati n'a cogoya an na kɔsegin ayiwa jɔyɔrɔ ninnu ka jɔ jɔ o la ka taasi ka miiri k'an dusukun nɔɔrɔ ni kuranɛ in ye kuranɛ min ye nɔɔrɔ ye ala k'an dusukun nɔɔrɔ amiina amiina ayiwa halisa nin ye kuranɛ nɔɔrɔ kɛnɛ de ye k'a jira lajɛlikɛlaw bɛɛ lajɛlen na k'a ɲini masa ta'ala fɛ halisa ala ta'ala k'an dusukun nɔɔrɔ ni kuranɛ ye